2 ni mugan ni fila san juin kalo tile duuru ye bi ye kari ye don kibaru kɛnɛ sigilen nin ye min ye lajɛrɛ belebele o kɛra Akarakaw fɛ yen nɔ n'o ye gana faba ye min ye CEDEAO ani UEMOA olu ka lajɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni u kun bɛ ka waleya minnu ta ka ɲɛsin mali laginɛ fo ka taa se burukina jamana ma a kɛnɛ kana na an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma ni a baaraɲɔgɔn minisiri wɛrɛw olu tun bɛ yen nɔ jamana ale tɔgɔ la o bɔlen kɔ a la janko min ye bɔrɔkɔjuru minnu bɛ ta ka don anw ka jamana na ka sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ nafa yɛrɛ tɛ u la jɛkulu dɔ bɛ an fɛ yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko CAD Mali olu ye kunnafonidilaw wele min ye laseli dɔw ye ka o kɛ min ye a ka bi wulada in na don kibaru ɲɛbilaw ye olu de filɛ nin ye aw bisimila farafinna tilebifɛbolo tɔn minnu bɛ yen nɔ ni o ye CEDEAO ani UEMOA ye olu ka lajɛrɛ belebele dɔ kɛnɛ sigira Akarakaw fɛ yen nɔ Akara o ye Gana ale faba ye kɛnɛ kana na waleya minnu talen bɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ni o ye Mali ye ka taa se Burkina Faso ma fo ka taa bila Laginɛ na u taar'u da don o koɲɛw la ka walawalali k'olu kɛ min ye anw yɛrɛ ka fɛlaw ye o lasera an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma ani a baaraɲɔgɔn minisiri fila wɛrɛw a kɛnɛ kana na Garibu Peru ale tun bɛ yen nɔ don kibaru tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla jaabi la an ka jɛ ka olu lajɛ
sommet nin kuma caman tun bɛ u ka ɲɔgɔnyew camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnya na min ye mali ta ye an ɲininkara k'a fɔ an ka kunnafoniw di Ɛɛ Mali sécurité gɛlɛya minnu b'a kan ani gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan, kɛlɛw bɛ kɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko situation humanitaire dumuni tɛ mɔgɔ minnu bolo, minnu tanyana u ka sow ni fɛnw na, k'o kow ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan et puis k'a fɔ fana situation économique n'o ye warisɔrɔ siraw gɛlɛya min b'o kan donc kunnafoni fɛn o fɛn b'a la, an y'o bɛɛ walanwalan k'o d'u ma. i y'a dɔn an b'o discuter la mais o so an ye UEMOA sommet nin anw participera min na ale yɛrɛ nana CEDEAO sommet de kɔfɛ euh, CEDEAO euh, jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnye na Mali tun b'o fana cɛmancɛ la nka tiɲɛ na anw yɛrɛ ma an minisiri minnu taara anw ma participer o la mais Mali kuma tun b'o cɛmancɛ la Mali kuma nalen eh, CEDEAO médiateur n'o ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale de fɔlɔ ye kuma ta o la a kɛlen ka kuma ta a y'a ka rapport kɛ o rapport nin kun bɛ sinsinnen fɛn minnu kan o ye a ni Mali jamana ɲɛmaaw ye sigikafɔ kɛ an bɛnna min kan eh, o sigikafɔ ani an bɛnna min kan o ye de anw y'an kan di k'a fɔ Mali transition an kun ye wagati janba fɔ mais an ye sigi k'a fɔ ka bɛn kɛ k'a fɔ an kɔnɔ bolo a fitinin o bɛ kɛ san fila jate san fila nin kɔnɔ baara minnu kan ka boloda an b'olu boloda eh, lakanani sira fɛ ani kalafili labɛnni sira fɛ pour que san fila o bɛ ban yɔrɔ min o k'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana ɲɛmaa sugandi kalafili la pour que k'a fɔ ko ka euh, démocratie lasegin jamana kɔnɔ donc ale ye o sɛbɛn yira euh, an bɛ barika d'a ye o la parce que a ye sɛbɛn min yira euh, malidenw ka haminakow b'a kɔnɔ parce que an y'a yira k'a fɔ fo wagati ka d'an ma wagati min b'an dɛmɛ min b'a to an bɛ ka lakanani sabati jamana kɔnɔ ka se ka baaraw fana boloda ka kala kalafili nin o bɛ labɛn cogo min a ye rapport min présenter mɔgɔw sɔnna a ma a fɔra ko jamana ɲɛmaa ninnu u mago bɛ détail dɔw la kunnafoni wɛrɛw an ka kan ka minnu di n'olu kun t'olu bolo pour que ka se ka eh, sanction ninnu wuli immédiatement o ye eh, kunnafoni ninnu ye sigiyɔrɔma fila ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye chronogramme ye chronogramme ye sisan nɔ an bɛ sɛbɛn de yira min b'a yira k'a fɔ san fila in kɔnɔ an bɛ ko minnu boloda k'olu bɛɛ walanwalan fo ka san fila in ban pour que olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka se ka bɛn sɔrɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko chronogramme détaillé o b'a yira k'a fɔ élection organe min bɛ sigi o bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ kɛ cogo di eh, eh, constitution yɛlɛmani o bɛ kɛ wagati jumɛn baara jumɛn bɛ boloda pour que k'o kɛ élection minnu bɛ na a kɛra communal ye a kɛra régional ye a kɛra député sigi ani président sigi olu bɛɛ détail bɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ chronogramme détaillé k'u bɛ u bɛ na Mali ɲɔgɔn ɲɔ Mali ɲɛmɔgɔ médiateur bɛ segin ka na pour que k'o information ɲininkali kɛ mais o bɛɛ bɛ yen déjà o tɛ problème ye ɛɛ kunnafoni filanan min ɲininkara o ye k'a fɔ u b'a fɛ fana an ka sigikafɔ kɛ ka bɛn a la k'a fɔ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko mécanisme de suivi min b'a to olu ni anw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko chronogramme min n'an bɛnna a kan a bɛ bɔ a sira fɛ cogo di an bɛ se ka sigi kalo o kalo ka ɲɔgɔn ye k'a ko la k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn an sera ka mun boloda gɛlɛya jumɛnw bɔra a la ɛɛ ressources ni moyens jumɛnw kan ka ɲini ka na pour que o ko ka taa pour que a ko ni gɛlɛya bɔra a la a kana bali mɔgɔ si la o fana kana kɛ raison ye k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ parce que n'anw ko k'an ye nin kɛ dɔw b'a fɔ k'aw ma nin kɛ aw tɛna bɛn a la alors que n'an ye jɛkulu kelen sigi an bɛɛ bɛ baara kɛ min kɔnɔ kunnafoli fɛn o fɛn bɛ na a bɛ na an bɛɛ b'a tila an bɛɛ ɲɛ b'a la donc euh, ni ko min kɛra an bɛɛ b'o enregistrer ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya minnu nana an bɛɛ bɛ faamuyali kan donc o ko fila de k'a fɔra ko u bɛ segin ka na pour que an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ u ye décision de ta k'a fɔ ko sommet min bɛna sigi sisan nɔ juillet kalo tile saba o sommet kɔnɔ o kunnafoni bɛɛ kan ka yira pour que sanction bɛɛ ka wuli anw kɔni ka jate la baara kan ka se ka kɛ sisan de pour que o ko ka kɛ a kɛcogo la an bɛ sigilen k'u kɔnɔ n'u nana an k'o ɲɛfɔli ka médiateur Goodluck Jonathan ka barika da ye fɔlɔ a ye cɛsiri min kɛ nin ko la ɛɛ ani a ye hakili ɲuman min ta ka sɛbɛn ninnu dilan ɛɛ ale kɔfɛ fana an bɛ fɛ ka barika da Togo président ma n'o ye Faure Gnassingbé ye Eh, parce que an kun ye baara bila fana ma k'a fɔ ko médiateur ye baara min kɛ a ka ɲi mais ale fana ka a kan fara a kan a ka wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kɛrɛfɛ a fana y'o kɛ cɛsiri la ani gundo kɔnɔ nka a wulila a ye cɛsiri k'a ko la olu bɛɛ lajɛlen de y'an lase nin ko ma bi hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ min nɔfɛ o ye ka sanction wuli o ma se ka kɛ bi mais baaraw bɛ senna halisa an bɛ fɛ ka barika da u fila ye eh, an yɛrɛ ka jamanadenw fan fɛ an bɛ min ɲini halisa o ye k'a fɔ ka barika da bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n y'a dɔn nin ye a kalo duuru jate sanction bɛ mɔgɔw kan gouvernement bɛ cɛsiri ni baara fɛn bɛɛ la pour que nin fɛn nin ka se ka wuli ka fo sira la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa an ka muɲu dɔɔni min kɛra o ka ca ka tɛmɛ min tora kan mais anw ka hakilinata ye kelen de ye parce que an b'a dɔn jamana ɲɛmaa ni jamanadenw u sigira ka min fɔ k'o ye solution ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ solution ye nin ko la a solution fana tɛ se ka kɛ ni sigikafɔ tɛ
Ni y'aw hakili b'a la min ye kasara dɔ ye o ye CMDT a izini min ni o bɛ Kumantukaw fɛ yen nɔ ko sabu kɛ tasuma o sababu ye awa min ye ko in yɛrɛ gɛlɛyara kosɛbɛ sabula nana ni tiɲɛni caman ye u kun o de hukumu kɔnɔna na kununko min ye CMDT a directeur général ye ni o ye Nango Danbele ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw taara Kumantu ka t'u ɲɛ da koɲɛ in kan u kelen kun tɛ kɛnɛ kanna na min u ka sɔrɔ lafasabagaw ye n'u ka asiransi ye olu yɛrɛ fana kun bɛ yen ɲɛfɔli kɔnɔna na jirala k'a fɔ tiɲɛli min yɛrɛ donna u kun asiransiw bɛn'u jɔ ni o musakaw ye a kɛnɛ kanna na donkibaru tɔgɔ la Fanta Kante hale de kun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ
an filɛ nin ye Kumantu kɔɔri izini kɔnɔna la nin yɔrɔ kofɔlen in de ye tasuma kasara sɔrɔ mɛkalo tile bi saba tɛmɛlen dugu tilama fɛ mun kɛra sababu ye ka kɔɔri tɔni kɛmɛ saba ni tɔni wɔɔrɔ jeni ka kɛɲɛ ni tasuma kasara in ye dɔnnifa Nango Danbele wulila ka n'i ɲɛ da yɔrɔ kan. N'i ye kɔɔri bila yɔrɔ la, tasuma bɛ se ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la. Nin sen in ta kɛra sanpɛrɛn de jiginna a kan. Mɔgɔ si nɔ tɛ nin ye, Ala ka latigɛ de don. Donc o y'a sɔrɔ disposition tara k'a fɔ mɔgɔ t'a dɔn kasara bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na. Ala y'a kɛ a bɔra disposition min bɛ CMDT bolo ka fara an ka sapeur pompier kan, a sera ka kunbɛn. Donc n'olu tun tɛ a tun bɛ se ka kɔɔri bɛɛ minɛ Ala barika la o sera ka a dan o pili kelen de la a ma se ka se yɔrɔ tɔw la donc o ka n b'o fo ani dugukɔnɔmɔgɔw minnu bɛ Kumantu yan yɛrɛ population yɛrɛ bɔra ka na an ka mɔgɔw dɛmɛ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan ni kasara ye CMDT sɔrɔ maliyɛn bɛɛ de b'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que k'an dɛmɛ pour que an ka se ka o kasara kunbɛn. Tasuma kasara in fanga ma taa ɲɛ. k'a sabu kɛ CMDT yɛrɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw bilalen sen kan. Usine kɔnɔna borne fontaine mugan de sigilen bɛ usine fan bɛɛ donc n'i bɛ usine fan o fan i bɛ se k'i to yɔrɔ la ka se ka ji sɔrɔ ji fana pression bɛ ji min na o pression bɛ sɔrɔ pompe de fɛ pompe saba de b'an fɛ yan olu de bɛ ji pomper ka bɔ réservoir la réservoir fana capacité ye mètre cube kɛmɛ kɔnɔntɔn ye donc o de b'a permettre ni tasuma bɔra fan o fan mɔgɔ bɛ se k'a kɛlɛ su fara tile kan mɔgɔw de bilalen bɛ ka kɔlɔsili kɛ tasuma ko la ni tasuma fana na u ka se k'a kunbɛn taama in kɔnɔna na Nango Danbele ni kɔɔri baarakɛlaw kumana mun sen fɛ a ye jigisigi kuma f'u ye mɔgɔ caman ye message ci ka ne ɲininkali kɛ ne la ko a kɛra perte ye CMDT bolo tiɲɛ don perte don mais assurance b'an bolo k'a fɔ depuis kɔɔri bɛ bɔ cikɛla ka foro la ka taa eh, sugu la ka wurusu ka na kɛ bali ye k'a bila an fɛ fo ka taa se port la k'a bila bato kɔnɔ assurance b'a la CMDT ka assurance de b'an bolo a b'an bolo a bɛ san caman bɔ donc o hukumu kɔnɔna na ni CMDT ye basi sɔrɔ fɛn min ye tasuma ko ye eh, c'est normal an ka wuli ka na an ka client kɛrɛfɛ pour que ka na yɔrɔ lajɛ et puis pour rassurer aussi le euh, client ka hakili latigɛ en même temps que autorités ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ CMDT ko kunna ka bɛɛ hakili latigɛ k'a fɔ ko assurance b'a la et que nin t'an siɲɛ fɔlɔ fana ye ka CMDT accompagner CMDT ye problème fɛn fɛn sɔrɔ nin san damadɔ kɔnɔ assurance talen don a la et nous an y'a jira preuve jira k'a fɔ k'an bɛ yan nɔ k'an b'a sara fana ka kɔn CMDT ɲɛmaaba ka nin taama ɲɛ Buguni mara ɲɛmaa nana i ɲɛ da kasara in yɔrɔ kan
Baara fana tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu dɔ b'an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ min ma ko CAD Mali ye olu ye jɛkulu ye minnu ɲɛsinnen bɛ bɔrɔkɔ juru minnu bɛ yen n'o bɛ taa ka don jamana la n'o ye farafinna jamanaw ye u y'a ye k'a fɔ min ye bɔrɔkɔ juru ninnu ye a caman bɛ yen nɔ u degun de ka bon n'u nafa ye jango jama bɛ se ka dɔ sɔrɔ kunnafoni na cogo min na u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛnɛ sigi ɲɛfɔliw kɛra kɛnɛ in kan na Don Kibaru tɔgɔla maa min tun bɛ yen nɔ o ye Ismaila Sise a yɛrɛ fana ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ
jɛkulu min ka baara ɲɛsinen don wilikajɔw ma ka gɔrɔgɔjuru kɛlɛ ka bɔ farafinna jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnyala an ka jamana kɔnɔ ani fɛɛrɛ jugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin farafinna ma ni a bɛ jira k'u ka yiriwali sira don k'a sɔrɔ u ka yiriwali sira tɛ lajɛ in yɛrɛ sigikun dɔ ye nin ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dibaw ye u k'a lase diɲɛmaa ma e, mali juru bɛ e, miliyari ba duuru ni e, kɛmɛ duuru ni mugan ni kelen na bi donc jamana yɛrɛ sɔrɔ an ka juru ka ca n'o ye fo k'a dama tɛmɛ donc ni eh, jamana juru mana caya n'a ka sɔrɔ ye gɛlɛya b'a la donc an kɔni ka ɲɔgɔnye o b'o kan an ye laɲininiw kɛ juruko nin ye fɛn min ye bi a ka kan a ka kɛ bɛɛ niyɔrɔ kuma ye a kana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka baara don ka to olu kelen bolo sabula an ne ka eh, nisɔngɔ saralen bɛ kɛ ka juru sara tile fila tɔnsigi min kɛra u fɛ jaabi minnu sɔrɔla ani bɛn kɛra minnu kan o dɔ de ye nin ye jɛkulu in bɛ jamana tan ani wɔɔrɔ kɔnɔ farafinna a bɛɛ lajɛrɛlen bɛ wulikajɔw kɛ waasa ka farafinna bɔ gɛlɛya la
min ye kerecɛn kulu minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko protestant olu ye u ka seli dɔ k'o ɲɛnamaya seli min n'u k'a ma pantekɔte ka dɔ k'a fɔ min ye baara in yɛrɛ sigira sen kan u ka bolofara min filɛ nin ye konatebugu la ale ye kɛnɛ kan nana tɛnɛba jakite ale tun bɛ don kibaruw tɔgɔ la min ye kunnafoni minnu n'o farala ɲɔgɔn kan fɛ an ka jɛ ka olu lajɛ
pantekote o ye kerecɛnw ka seliba ye min n'u b'a ɲɛnamaya san o san ni paki seli tɛmɛna ni tile bi duuru ye an ka jamana kerecɛnw y'o ɲɛnamaya bi pantekɔti de la ni egilizi yɛrɛ daminɛna egilizi yɛrɛ kuma fɔli o da bɔra yesu de fɛ a ko ni ni senu nana tuma min na ale bɛna a ka egilizi sigi a ko saya wolongotobaw olu tɛ se ka fosi kɛ o egilizi la a ko olu na jɛ ka kɛ jamakulu kelen ye donc ala n'a ka sebaaya jigin ka di u ma k'a ka dɔnniya di u ma k'a ka fanga di u ma walisa u ka se ka baara bɛɛlen kɛ ka kɛɲɛ ni sankolo masaya cogoya ye adamaden ni tɛ se ka ala ka baara kɛ adamaden dusukun tɛ se ka ala ka baara kɛ fo ala yɛrɛ n'ale ma na an ka ɲɛnamaya la ka don an ka ɲɛnamaya la ka an yɛlɛmɛ k'an kuraya an tɛ se k'a ka baara kɛ cogo si de la o de y'a to nin pantekɔti a tɔgɔ dara nin cogoya de la ko yɛlɛmɛli pantekɔti ani kurayali pantekɔti a sen fɛ kalankuncɛ sɛbɛn dira pasitɛri maa tan ni saba ma minnu tilara baaradege kalan na pastɛri kɔrɔbaw kɛ ko an bɛna don baara sanga wɛrɛ de kɔnɔna na min bɛna kuntigiya wala ka seereya jira ka sɛbɛntiyali jira o la an bɛna se k'o baara kɛ ni jijali ye ni barikaba ye ka fara olu kan kalankuncɛ sɛbɛn dira kalanden maa tan ni saba fɛnɛ ma minnu tilara pastɛriya kalan na bɛɛ lajɛlen fanga ye yesu ni senu de an ka nɔrɔ yesu la ka sinsin ale tɔgɔ kan ni ka an barika kɛ ni senu ye o la an bɛɛ na se an seyɔrɔ la ala yɔrɔ min natigɛ anw ye an na se o yɔrɔ la lajɛrɛ kuncɛra ni aladeli caman ye ka ɲɛsin jamana ma
araba tɛmɛnen na nɛgɛ ɲɛ tan ani seegin waati ka bɔ kusane ka taa kayi o sira fɛ binkalikɛlaw ye waleya dɔ kɛ yen nɔ sabula croix rouge baarakɛla dɔ olu tun bɛ sira kan k'u kunda u taayɔrɔ kan min ye binkalikɛla ninnu ye u nana u kunbɛn moto la min ye mugujugu ye ka wuli u la tiɲɛni kɛra kɛnɛ kanna na kosɛbɛ ale kɛnɛ kan maa min ye kunnafoni ɲini ka di anw ma o de filɛ n'o ye ibrahim ag mohamed ye an ka jɛ ka lajɛli kɛ
arabadon an ka baarakɛlaw dɔw eh, bandiw binn'u kan eh, kusane mara la kayi region kɔnɔna na bon u binn'u kan ka mobili attaquer ni marifa ye u ye mɔgɔ fila faga mɔgɔ fila wɛrɛ joginna eh, donc an taara su nɔfɛ an taara mɔgɔ joginnenw fana nɔfɛ ka na n'u ye donc an ye presse wele pour que ko in kɛra cogoya min na bɛɛ ka faamu bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bandiw de ye an attaquer U y'an attaquer équipe min tun bɛ yen équipe taara supervision de la an tun bɛ ka maternité jɔ an tun bɛ ka centre de santé jɔ kusane mara la donc an ka équipe taara o de superviser u natɔ de u ni bandi ninnu binn'u kan u ye mobili ta mais mobili u ma se ka taa n'a ye yɔrɔ jan an b'a fɛ k'a fɔ hali sisan croix rouge kɔni nin kow kɛra mais u tɛ se ka anw bali eh, an ka continuer k'an ka baara kɛ hali sini an bɛ population dɛmɛ hali sini an bɛ taa kusane an b'u dɛmɛ an bɛ taa eh, mali fan bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ croix rouge la an bɛ an ka dɛmɛ bɛ s'u ma nin ko in tɛ se k'an lajɔ mɔgɔ minnu fagara mɔgɔ kelen b'a la senegalais de don ale fana bɛ baara kɛ an ka dɛmɛɲɔgɔn croix rouge néerlandaise de bolo a mɔgɔ tɔw bɛ mali
Ne b'an se min ye an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale bɛ jate minnu kɛ ka ɲɛsin koronavirus ma an ka jamana kɔnɔna na u ka jate min ni an ye o lasɔrɔ an bolo kɔrɔ sen na o de filɛ nin ye o y'a jira an na k'a fɔ koronavirus banakisɛ ko la sɛgɛsɛgɛli a kɛra maa kɛmɛ duuru ani maa bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn olu de la olu la koronavirus banakisɛ a yera mɔgɔ kelen de la ayiwa min ye maa saba ye k'olu furakɛra k'u kisi ka bɔ koronavirus kɔlɔlɔ ma maa ni ma to a la nin waati in kɔnɔna na kɔrɔnabirisi kabiri a donna anw ka jamana kɔnɔna na fo ka n'a bila bi don in na a bɛ dakun min na o de filɛ nin ye maa ba bi saba ni kelen ani maa kɛmɛ ani maa tan a ye olu de sɔrɔ olu yɛrɛ fana na min ye maa ba bi saba ni maa kɛmɛ fila ni maa bi duuru ani kɔnɔntɔn olu de furakɛla min b'a yira k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi kɔnɔntɔn ni wolonwula ni a nɔkanfɛn olu de furakɛra ni min ye ladilikan minnu n'o bɛ fɔ an ye n'o ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu n'a kan k'o fara an boloda la jango an bɛ se ka tanga bana in ma cogo min na ko bɛɛ lajɛlen k'o k'i taabolo ye aw hakili ka lajɛbaaw ni ne bɛna ka bi wulada in na don kibaruw k'ale kuncɛ i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ aw ye cogo min na faso kɔnɔna sigili bɛ bɛn kɔkanna sigili baasi tɛ fɛn min ka gɛlɛn fasoko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye faso kanu ye a dusu ala ka don an kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kan